ufa sumangopezeka kuti wafika m'nyumba yayi kapena nyama basi ungochokera kopeza m'nyumba muli nyama mm -mm. timapita ndithu kumsika kukagula ndi makobiri koma kodi makobiriwo tingapeze bwanji nanga kuti titcheni tingapeze bwanji makobiri kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku uzioneka bwino komanso otukuka ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya pansanamira iyi ndi programu imene timakhala tikuona ntchito komanso mabizinesi amene anthu akupanga ndi cholinga chopeza ndalama zothandizira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku lero muli ndine leya mthewa Takutengeraninsoni patali kwambiri. Ras Austin, amenewa amapanga ntchito kapena titi bizinesi ya zopentapenta. Takhalani pomwepo timve kwambiri kuchokera kwa Ras Austin.

ndi liti okay ineyo kwambiri kwenikweni eh, kuyambira makolo ngakhale azinzanga kwambiri ndimadziwika ndi dzina lokuti austin ya koma mukupita kwa nthawi ndinazasintha mnyengo ino enanso azinzanga ngati marasta amandidziwa kwambiri ndi dzina lokuti naftali ya fanini kuchokera ku 12 tribes of israel ndiye tangotifotokozerani kuti pansanamira pano ndi pati madam kunyumba akamatereka madzi kuti ayi takasambeni amakhala akutereka kuti mulowere kuti makamaka ya akupo madam basi akati atiyikira madzi ndikubafatu eh, tipite tikasambe tikabwera kumeneko kaya ndi kumamawa ngati pali ka tiyi ndiye kuti ka tchai timenye ya ndipo amadziwa zokuti a basi mmene amenyera ka tchai mu chonchi ana nya- mmene anyamukira pano kwa mmene apita ku sukulu chonchimo ndiye kuti akalowa muchani mu studio mwawo nawonso akamba zotani zopentapenta zawo zolembalembazi moti zopentapenta ndi zimene zikupangisani moyo wanu kuti ukhale okupitirira Yeah. ukhale mmene mukuonekera Yeah, mpakana pano. zoona zake ndi zimenezozo ndithu. Ngati ineyo ndimapanga survive moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndikumatha kuyenda, ntchito yake ndi yomweyi mukuiona ili pa tebuloyi ndi inanso imene yapachikidwa pa khoma tiku, tonse tikuionayi.
Ndimafunatu ndibwere kumeneko kuti yayi tikamakamba zopenta, kupenta ndi kwambirimbiri. Mm. Ena mwina timati kupenta khoma, Zoona. kupenta ndithu kulemba pa pepala ndi zina zoterozo, makamaka inuyo mumapanga zonse kapena ndi specific kulemba ndithu pa pepala? A, Ineyo ndinganene kuti ndimapanga zingapo, zingapo wake nditha kunena kuti ndimapanga kwambiri let's say ngati ma painting awa mmene mukuoneramu, Art, yeah, mhm.
mmene mukuoneramu amenewa ndi azimayi a chimasai ndithu, azimayi amene amapezeka kwambiri, tribe imene imapezeka kwambiri ku. ku Tanzania, Tanzania. ndi ku Kenya ya ngakhalenso ku Malawi kunoko munyengo ino ataniso afikaso ndithu nde sikuti ndikupanga zokhazi tikatero ndimapanganso machani awa ma postcard ndithu monga mmene mukuonera amenewa ndi ma postcard nde postcard imeneyi apapa timayika mkati mu envelope as a postcard timene kupanga enclose ndithu envelope ncholinga kuti munthu akamagula ikhale kuti ndi full package ndithu Eh, moyo ndikumatani ndikumayenda Ndikumapita. basi tandifotokozereni kuti makamaka chimene chinakupangisani kuti pa zinthu zonse zimene anthu amapanga mtawuni muno inu munasankhiranji zopanga zimenezi Eh, ndithokoza kwambiri funso labwino kwambiri chemwali limene ineyo kwenikweni art kapena ndinene in general kuti zojambulazi ineyo ndi zinthu zobadwa nazo, si zinthu zoti ndingakuuzeni kuti ndinapita ku sukulu ndinakhala m'kalasi pa desk kuti kuti, ndikatero ndiye kuti ndikuuzani zabodza. Koma ineyo ilili ndi luso limene ndinadalitsika nalo mu kubadwa kwanga kuchokera ndili wamng'ono, ndi zinthu zoti ndinaziyamba wamng'ono n'kumakula nazo. mpakana ku sukulu mpakananso kufikira munyengo inoyo ndithu ndi ndi zinthu zoti ndakula nazo zinthu zoti ndinabadwa nazo zili m'magazi ndithu ndetu Yeah. kumatchula kuti ras austin matachi mwina urastawo ndiokuti anthu amangokutchulani kuti ndinu rasta chifukwa choti mma- sunga tsitsi lambiri kapena ndi zokuti ndinu Rasta ndithu weniweni amene mmasunga chipembedzo cha u Rasta? Aaa ineyo ndi Rasta ndithu, sikuti kapena anthu amangotchula kuti Ras kapena Rasta zathera pomwepo ayi, koma chifukwa chakuti zonse guideline yonse ya Rastafari movement ndikuiziwa ndipo ndi chikhalidwe chimene ine ndimatani chimene ndimakhala, ndimakhala chikhalidwe cha chi Rasta. Ndithu ndiye ndi chifukwa chake even zinji mmene ife tili marasta mutha mmatha kuenda kuona malo ambiri mukakumana ndi marasta marasta ambiri they are self employed ambiri they are talented ndithu ndiye nde ndimafuna ndibwere kumeneko kuti Zoona. kodi mwina zopentapentazi is it connected kuti kapena zikulumikizika ku umunthu wanu ngati rasta Chifukwa ma Rasta ambiri timaona mtauni muno, ngati sakupenta ndiye kuti akupanga ziboliboli. Yeah, yeah, yeah, Kuti kodi yeah. zimenezizi, is it connected ku chipembedzo chanu cha u Rastachi, kuti mwina zinachokera pamenepopo kuti mukhale ndi luso lotereli? Ah, apopo si- eh, nditha kunena kuti eh, zili connected ifeyo kuti talent ngati iyi, ifeyo being ma africans ndi zinthu zokuti ma africans ambiri we are blessed Ya komano ndi zimangotengera mwa iweyo mukuzizindikira kwako. Aliponso ena ndiye kuti ndi ma Rasta komano they don't have this talent. Agwira chani? Agwira zintchito zina. Ndiye zimankhalabe kuti ma Rasta ena mbali yawo they are gifted. Kumbali ngati zilizo, kumbali ngati izizi. Ndiye no Eh, mmene zilili ma Rasta ambiri amapeza kuti they are self employed and ma talent ngati amenewa. Ndiye anthu amakhala ali confused kuti anthu amenewawa. Eh, ndiye kuti basi zintchito they are just connected ndi mmene zinthu zake zikukhaliramu. Komano ndi zinthu zokuti Mukamagwira ntchito yanu yopentapentayi, mumamva bwanji? ayi ndi ntchito imene ndimaimva kukoma kwambiri. Simusirira ntchito ya muofesi kapena ntchito ina iliyonse? Ayi, ineyo kunena zoona ndi zoona zake ndinganene ndi zakuti sindimasirira muofesi mwina mulimonse ayi. Ofesi imene ndinadalisika nayoyi ndim- ndimainyadilira kwambiri chifukwa choti Munapita- ndimakhala ndikuzipanga express being an African. Yeah, ndimakhala ndikuzipanga expose kuti who am I? Kupatulapo kuti mwina munachita kubadwa nalo luso limenelili, munayamba mwapitapo ku sukulu ina iliyonse kuti mwina mukaphunzire lusonso lina lapadera la zopentapentazi?
Ayi. Zoona zake zimene ndinganene ndi zakuti talenti imeneyi ine sindinapitirepo ku sukulu ina iliyonse ayi. Ndi monga ndafotokozera pachiyambi paja kuti kuchokera ndili wamng'ono ndi zinthu zokuti ndakula nazo. Ndeno mukukula nazo kwanga ndinazipanga discover ndekha, kuzizindikira ndekha kuti ah ineyo sipakufunanso kuti kapena ndidzapite kwina kwake ndikafune ntchito kapena ndikayang'ane pena pake ganyu wa mtundu wina uliwonse ayi. Ndipo bambo anga atandizindikira zokuti mwana uyuyu I think ta, art and talent iyi ndi mbali yake imene angazakhale akupanga nayo survive mmoyo mwake. Eya, anandithandizira ndithu kundipanga encourage ngakhalenso family ya kwathu almost wina aliyense amene ali wachibale anandipanga encourage kwambiri kumbali iliyo kumbali imene kuti ayi mwene pitirizani. Ndi mmene dziko Inuyo lathu ntchito lilili. yanu ikhale Eh, imeneyi. basi.
Tangotifotokozerani kuti ndi phindu lanji limene mmapeza mu business imene mumapangayi? Yeah umumu phindu timalipeza ndithu ngakhale kuti timakumana ndi mavuto ena ndi ena, vuto lalikulu limene timakumana nalo ndi la marketing. Kwathu ku Malawi kunoko business ya art marketing ndiyo tivutirapo kwambiri chifukwa chakuti mabweredwe a alendo kwathu kuno ku Malawi kunoko ndi otsika kwambiri sitingapange compare ndi maiko anzathu ndeno phindu of course timalipeza ndikumatha kupanga survive timatha kupititsa ana ku sukulu timatha kudya pakhomo masiku ndikumatani ndikumapita nthawi zina zake ziyende pena zisayende komabe moyo ukutani moyo ukuyenda ndithu. Mukamapanga zopentapentazi, mwina timafuna tingodziwa kuti anthu enieni amene mumafuna kuwafikira ndi a- ndi a- anthu ake atiwo kapena mwina pa chingerezi timati target customers kuti anthu amene mmapanga target kuti okay zimene ndikujambulazi business yangayi anthu ake amene ndikupanga target ndi awa ndi awa Oh, chabwino.
Ah, Kwenikweni anthu amene timapanga target kwambiri ndi alendo amene afika mdziko lathu lino la Malawi kudzacheza chifukwa target imene imene imakhalira ndi yakuti iwo aja akafika akabwera kunoko amafuna adzaone zintchito zimene ifeyo being Amalawi being anthu akuda zimene ife tikutani tikupanga ndiye targetinso ya ifeyo imakhala ya ndani ya anthu amene aja ndi cholinga choti akamachoka kuno ku Africa kuno ku Malawi kuno akamabwerera kwawo akhale kuti atenga kenakake kaluso kamene kapangidwa ndi munthu ochokera kutiko ochokera ku Malawi kuno ndiye target ya ife imakhala ya anthu amene akubwera kuzacheza m'dziko muno amene akuchoka ku let's say kumatsidya la nyanja moti amalawi samagula ndithu zinthu zimenezi Ah, mtundu wathu wa Amalawi kunena zoona umagula ndithu sitinganene kuti samagula ayi koma kutigula amalawi amatigula ndithu ngakhale kuti mitengo yake imakhalabe yotsikirapo kusiyana ndi ndani ndi anzathu alendo obwera chifukwa chakuti nokha mukuzindikira kuti munthu woti akuchoka kaya ndi ku America kaya ndi ku Canada kaya ndi kuti ndi zosiyanabe ndi mmene financial kwathu kunoko ilili ndi mmene nokha mukuzindikira ndithu ndiye pamakhalabe kusiyanabe ndithu. Ndiye mukati mwagulitsa tsopano tibwereno kwa Amalawi. Mwamaliza mwapenta anthuwa akuoneka ndithu mmene akuonekeramu komanso mwina ichi chidapachi chikuoneka mmene chikuonekeramu mumagulitsa ndalama zingati?
Chabwino tikati tikapenta monga ngati piece iyi mukuionayi ineyo kwenikweni ndimafuna K10,000. 10,000 Malawi Kwacha. Kwa Ndiye- munthu wa m'Malawi muno Yeah. nanga kwa anzathu obwerawa Kwa anzathu mumagwiritsa ndalama obwerawa zingati? poti pamakhala njira z- zakatchajidwe timatha kuwatchaja mwina m'makwacha or either currency imene iwo aja ali nayo yeah, it depends ndi kuti abwera ndi currency yanji ndeno pa nthawi imene tifuna kupanga business timatha kuona kuti kodi ndimtchaja ndalama zingati then we negotiate Ndeno zimatengera kwa iyeyo kuvomera kapena kutani kapena kukana ndithu. Moti
ma paintings amene inuyo mumapanga zimatheka ndithu anthu akunja kumabweresa ma ndalama zakunja kumagula ndithu katundu wanuyu osati makwacha okhaokha? Ya, izozo zimatheka ndithu chifukwa chakuti mwe- monga ndanenera muja monga nanunso muziwa kuti ukamapita dziko lina umakhala kuti kakwanu kamene mma- mmagwiritsa ntchito dziko la Wabwera kwanu. nako ndithu Ehe, kumeneko. and moreover panopa tonse timazindikira zoti dola imagwira ntchito dzi- almost dziko lina lilonse ndiyeno nthawi zambiri alendo tikawafunsa mwina currency imene eh, ali nayo amapezeka kuti ayitchula ndi yani ndi dola ndeno tikawatchulira even Eh, ndalama imene ine ndikuifuna ma dollars timapezekabe kuti tapanga chani? Tapanga business.
nanga ting'onoting'onoti mumapanga ndalama zingati
Timeneti tima postcard iti ndikaikamo envelope ndi 1000 kwacha. Malawi kwacha.
umu ndi mmene tikupangira mpulogalamu yathu ya lero ya pa nsanamira pano pa rainbow iyi ndi nthawi imene timakhala tikucheza ndi anthu amene akupanga malonda komanso akugwira ntchito zosiyanasiyana pano pa malawi nde lero tikucheza ndi ras austin matachi amenewa amagwira ntchito ya zopentapenta mwaluso

takulandiraninso ku programu yathu ya pa nsanamira pano pa rainbow nthawi imene timakhala tikuona zinthu zimene amalawi anzathu akupanga kuti atukule moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kumbukirani lero tikucheza ndi ras austin matachi ndiye munatifotokozerapo za mitengo imene mmagulitsira kwa anthu akuno ku malawi komanso anthu akunja Nkhani ina imene inandisangalatsa kwambiri ndi nkhani yokuti anthu akunja amathanso kumabweretsa ndalama zakunja hmm? kuno ku Malawi kuno Kwambiri. kudzera ndithu mu maluso amene anthu mmaonesa kumbali ya zopentapenta Yeah. ndimafuna ndingodziwa kuti ndi mavuto anji amene mukumana nawo pamene mukupanga business imeneyi Okay, ah, ifeyo kwenikweni mavuto amene timakumana nawo kwambiri ndi malo ogulitsira ya malo ogulitsira kwa ifeyo ndi vuto laliko- lalikulu kwambiri kuti tithe kukagulitsa zinthu zathu pa mitengo yoyenerera ndi kupindula bwino kumalawi kunoko imene ndi challenge ndithu yayikulu kwambiri Nde mbali inanso ndingakambe ndizakuti materials ndithu abwino abwino kuti tiapeze timaapeza pa mitengo yodula kwambiri nde awo ndi ena mwa mavuto amene timatha kutani kukumana nawo materials kuti tikapeze komanso marketing kuti tipange business yabwino ndithu ndi imene ndi challenge yaikulu kwa ifeyo anthu amene tili ndi maluso osiyanasiyana ku Malawi kuno. Luso nde tili nalo komano. Kuti tipange business yooneka bwino tithe kutukuka ndikupita patsogolo zi mbali imeneyi ndiye ndi challenge yaikulu imene ifeyo ngati ma artist a Malawi tikukumana nayo. Mwina mungotifotokozera kuti tidziwe kuti mumagulitsira kuti malonda anu?
Chabwino. Ine katundu wangayu ndimagulitsira pa Gateway, Gateway Mall imene ili msewu wa Mchinji ku Area 47. Then ndimapanganso supply pa Ziboliboli mu Lilongwe. Ndikatero ndimapanganso supply ku chani ku city centre. Yeah then ndikatero ndimakapezekanso ku Salima ku Senga Bay ndithu. Yeah ndeno amenewa ndi malo amene art yangayi imatha kupezeka. Komanso nthawi zina ndimapanga supply ku South Africa more especially ku Soweto. Ndikumenenso kulinso market yang, marketing yanga ngakhalenso ku Durban. Yeah, malo amenewo. Nde munakambapo kuti anthu amene ma artist amene mmapanga ntchito ya zopentapentazi mumakumana ndi mavuto mwina kumbali ya msika komanso ma materials mukuona ngati ngati dziko tikulephera pati tingakonze pati kuti titukule business imeneyi
Ya, imeneyi ndi nkhani yayikulu ndithu, zinthu zokuti zofunikira ziwunikiridwe kwambiri ndi akuluakulu amene ali ngati anthu amene akuyendetsa dziko lino chifukwa malo oti tikapezeko materials'wa nde ndi challenge yayikulu kwambiri komano tikayang'ana ngati mayiko anzathuwa materials amatha kupezeka mosatani, mosavuta ndeno ndi m'mene ilili dziko lathu lino I think challenge imeneyi nde kwa anthu amene amayendesa dziko linolo mwina atati kapena kuli ma investors abwera azapanga invest anthu osiyanasiyana azapanga invest dziko lino ndekuti through that way nafeso titha kupezaso materials mutani mu tinganene kuti titha kupeza zinthu zimene timasowekera more especially ngati materials ndekuti mosavuta eh, chifukwa choti ma companies amene akupanga materials kunoko ujeni ma for example ma paint ndi ochepa makampani amene akupanga ma brush kunoko ndinganene kuti ma brush abwino ojambulira kulibe Ndikati ndipeze brush yabwino ndiye kuti mwina mwake ndichite kugula kaya ndipasire ndalama anthu amene apita kuti ku South Africa ndiye ndinganene kuti materials abwino ndimakhala ngati ndapeza kuchokera ku chani ku South Africa koma kwathu kunoko ndiye ndizovutirapo.
Okay, ndiye mwina ngati dziko la Malawi Mm. mukuona ngati kuti tikhoza kubooleza ndi kulimbikitsa ndithu ma artist mu dziko lathu lino ndikupezeka kuti talemera kapena tadziwika mmayiko akunja kudzera mu business imeneyi? Yeah, izo ndizotheka ndithu. Izo ndizotheka eeh monga kuno ku Malawi kuno kuli visual arts ngakhale panopa siikupanga exist mo bwinobwino chifukwa through eeh visual arts ija ma exhibition, nthawi imene kupangika ma exhibition, ma art exhibition ndi nyengo imene azinzathu aku maiko ena atha kubwera kuzatani kuzapanga nafe participate pa ichi pa zochitika zimene tili nazo nde through njira ngati imeneyo ndi imene tingapeze kuti tabooleza ndi azinzathu amaiko ena kubwera kuzapanga nafe participate ndikuzaona zimene ife tikupanga nafenso ndikuzaona zimene iwo aja akutani akupanga.
Mwina kwambiri zinthu zonse ma paintings onse amene muli nawo pakuoneka kuti pakungooneka Masai mm. sikuti pakuoneka zachimalawi malawi so choncho nde ndimangofuna mwina mungofotokoza pamenepopo kuti chifukwa chani you are concentrating much mm. pa Masai koma usati ku Malawi kuno komanso chikhalidwe chathu nkuona ndithu nkhope za Malawi nkhope ya Leya ili ndithu pamenepa Yes, chifukwa chani? Alright.
Okay nditha kunena kuti eh, pali chinsinsi chimodzi chimene chili kuzojambulajambulazi chinsinsi chimenechi ndi cha mm, okay mwafunsa for example tingoti amasai amasai tima amajambulidwa kwambiri chifukwa chakuti ndi ma figures Tinganene kuti kapena ma pictures amene amayenda kwambiri reason being ifeyo kuti tizijambula pafupipafupi amasai, amasai ndi tribe imodzi muno mu Africa imene idakasungabe culture yawo nde azungu akabwera nthawi zambiri tingonena anzathu akabwera ochoka ku maiko ena amafuna kuzaona zokhudzana ndi culture yathu ife ma Africans nde Amasai amapezeka kuti nthawi zambiri ifeyo ojambulafe tikujambulajambula chifukwa choti nthawi zambiri ndi amene amakhala ngati tikugulitsa mwachani, tikugulitsa mwachangu. Eh, ndiye nafenso tima, amakhala ngati akukondedwa kwambiri chifukwa choti ndi anthu okuti adakasungabe chani, culture yawo kuno ku Africa kuno. Ndiye ndi chifukwa chake akukhala ngati ali pa front line. when it comes to marketing.
ndidakakonda kuti pamenepopo tidakachedwapo kuti ndiye kuti amalawi tikulephera kusunga culture yathu kuti tikhozanso kumadziwika mayiko ena akunja ndikumathanga- ndikumathamangiridwa komano tisakhuze kumeneko tibwerenso ku business yanuyi Mutakhudzanso masomphenya anu zikakhala bwino. ndiotani mukamapanga business yanuyi masomphenya anu Eh. ndiotani Ine masomphenya anga ndi oti ndifuna ndidzathe kudziona nanenso ndili cha pena pake ndithu moyo wanga utasuntha eeh uli pena pake ndithu nditachoka step imene ndiliyi ndili pena pake ndithu pabwino ndithu moyo wanga ndithu kumatha kuonekabe kuti ayi munthu being a talented man taonani anachoka anali apa panopa taonani ali pati ali apo ndithu anthu ndikumatha kuzindikira ndi kupanga appreciate kuti ayi zimene akupanga uyu talent yake ikuntani ikumpindulira osati kuti kapena zangothera momwemo ayi ndiyenenso ndi kupanganso encourage anthu ena amene ali ndi ma- ali ndi talent ngati imeneyo Or osati yongojambula yokhayo koma any kind of talent kuti apitirize Eh, asakhale ndi moyo wodalira kuti kapena ndidzalembedwe ntchito kapena kutani kutani ayi komano a- agwiritse ntchito iwowo luso lawo limene atha kulizindikira kuti ndili ndi luso ili apitirize kuligwiritsa ntchito ndithu Mwina ndi chitukuko chotani chimene mwapanga kuchokera mu business imene mumapangayi ya art? Yeah, ineyo kudzera mmalonda a ntchito imeneyi ndapezako malo okhala, ndili ndi plot ku 49 ku Baghdad. Yeah. Ndi kumene mukukhala pakadali pano? Ndi kumene ndikukhala, yeah, komanso. Ndapezanso kachitsulo ndithu kamene ndikuyembekezera kuti masiku akubwerawa zikalongosoka ngati zamisonkho ndikaponye pa msewu kakhale kakuyenda ndithu. Yaa, Moti mwazi zazikulu. muzititengako ndithu Ineyo mtauni mu misewu mu- kuzatisiyako ntchito kuona Ino ndife takwerani mbuyo. Eh, ngati kuli malo kusogolo kuno ndi kuti ndikusegula kuti tananini talowa ndazakhalani apa ndikakusiyeni kumene mukupita ndithu kachitsulo ndithu kalipo komanso pokhala panga pabwino kuti sindili pa rent iyayi through zinthu ngati zimenezo through talent imeneyo nde in fact sindikhalanso ndi maganizo kuti ndikafune ntchito kapena chani ayi in fact ndikupitirizabe kupanga encourage amene anthu amene ali moti ndi apa talent. munafika Eh, mukaona chonchi ndekuti mmaona mipando yanu yabwino Yeah. kafailo kanu kabwino muthamangathamanga nako mmakolidomo Ndicho- mukuthamanga ndi ndicho- mapepalawo ndicho mwina ndi mmene zilili ndithu motinso sitikubwerera mbuyo yayi Kwa anthu amene akuonera program imeneyi pakadali pano akungokhala mmakomomo akusowa zochita mwinanso achinyamata ngati inu nomwe kapenanso ena ndi ma Rasta kumene akusowa zochita mungalangize zotani?
Langizo langa limene ndingangolikamba kwa onse amene ali ndi maluso osiyanasiyana kaya kwa azinzanga amene ndi ma Rasta ndifuna ndialimbikise kuti mu kuzizindikira kwawo mu ntchito ina iliyonse, kaya ndi yaluso imene iwowo amatha kuizindikira kuti ntchito iyi ili mwa ine, ayigwiritse ntchito. Asakhale ndi malingaliro monga ndanena pachiyambi paja kuti kapena ndikalembedwe ntchito kapena kuteri kutani kutani ayi koma a. Ayenera kuti aimilire ndithu asamangogona tulo ayi koma aimilire ndithu azipangire mwa iwo okha asakhale ndi moyo odalira kapena kuti ena ake ndi amene atandipangire ayi koma far tsogolo la dziko lino lili m'manja mwathu sililinso m'manja mwa anthu ena yayi ndeno anthu okuti tingapange zinthu nkuoneka anthu ake ndi ndani anthu ake ndife ndeno ndithangolangiza kwa onse kumakukamu osati kapena iya tiyeni uku ati ati chani kuchada eh ti- tika tikasude eh tikatani ayi ndimafuna ndibwere kumeneko Chita kuti kumeneko. mmene mukuonekeramo Eh. inuyo mumachita nawo mwina takumwati kapena kusutako ndi chikhalidwe chimene mwina pena pake anthu timaganiza kuti tikangoona rasta ndiye kuti Eh. taonano kasamba ndithu ka greenika eh zona inu mumachita nawo Ah, ine kumbali ngati ya chakumwa zona zake zimene ndinganene sindimwa chakumwa chilichonse choledzeretsa ayi komanso ikakhalanso kumbali yosuta ine chosuta china chilichonse sinditani sindisuta ayi moti zimatheka rasta kukhala ndithu osachita ndipo zimenezi rasta sikusuta ayi ndipo munthu akazakupangani encourage kuti iyayi mukuperewera rasta wanu poti simukusuta ameneyo timamuuza kuti akuyenera abwererenso back to creche akayambe kufufuza kuti kodi rasta ndi chani rasta ndi kusuta kapena rasta ndi tsitsi kapena makalazi ayi aka Inanso- abwererenso amene nkalasi eh, abwererenso ku creche akayambe kufunsa akakumane ndi ma elders a Nyabinghi a rastafari movement akayambenso kumtani kumphunzisa chifukwa zili chimodzimodzi ngati ukamamanga nyumba nangati sunayike eh, foundation yabwino muzi- muziyembekeza kuti Zimaonongeka. idzatani idzaonongeka ndeno magulu ngati amene amene amalimbikitsa anthu kumayipisa mwina wedi ya rasta kuti a rasta ndikusuta kapena dreadlock kapena makalazi Ah, ife- ifeyo mmene takhalira mu zaka zonsezi Sikuti si mukuperewera choncho. iyayi. Ayi.
inetu ndathokoza kwambiri kuti Yeah. tinacheza nawo a Mu program imeneyi ya pa Nsanamira ndikukhulupira zokuti anthu amene ationera pakadali pano aphunzirapo ziwiri zitatu kuchokera kwa inu. Ndingokufunirani zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupira zokuti nanenso timasiku tikubwera iyayi ndikwanitsa kuti pamodzi kokha ndithu Eh, mnyumba zoona. mwanga kakhalemo. Simukuona imene?
Lake Malawi Asamangotenga imene. azungu onse. Anthu Oh. akutani, anthu akuwedza.

ndiye tikabweranso pamuzi apa pamuzi wakwathu apo kwathu kusalima kuchipululu kokhakokha uko kodi Azimayi ndinu akusalima ife rasta ndakusalima ngakhale kuti mtundu wathu unachokera ku zomba azimayi awa akusinja timbuzi Timbuzi, tatiku Malawi, kamwezi, topanganso. kazuwa kakalowa Eyetu ndi mmene zilili ndithu chemwali anga. umonso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero ya pansanamira pano pa rainbow timacheza ndi ras austin matachi amene ali ndi lus- luso lopentapenta pa chingerezi timati ndi artist amapanga ndithu za artist ndikukhulupirira zokuti mu nkhani yawo imene atifotokozera tsiku la lero kwa ife amene timangokhala kwa ife amene tinali ndi mafunso ambiri okhudzana ndi bizinesi imeneyi lero tazindikira munali ndine leya nthemwe tikumanenso sabata ya mawa pamene tizakhale tikucheza mu programu ina ya pansanamira pano pa rainbow mwa kuma nonse